Aha. Sidi ko bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Ça va bien? Ça va pas. Ee, ne yɛrɛ nana kunu su fɛ de. N ma maa si ye dukɛnɛ la. Fatu dun baasi t'a la sara i ma kumakan juguya kɛ ne ye fatu kɛ bila munna sidi a dun kɛra cogo di n ma deli k'i ye tan dɛ mun de bɛ yen ahmed ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a daminɛ yɔrɔ min na bilen fatu y'a daminɛ kɛ a ye lɛtiri de sɛbɛn k'a bila ne ɲɛ ne nana ne ye lɛtiri tali

i ko cogo di ahmed o si t'a juguman yɔrɔ ye o dugusajɛ ne taalen salɔn kɔnɔ telefɔni sɔnena ne yɛrɛ hakili la ko ne ka telefɔni de don ja ale ka telefɔni de don ne wulila ne ye appel ta a tigi ko ko bebe ah e bɛ min ne bɛ k'i makɔnɔ e tɛ ka na o yɔrɔ la ne jigi latigɛra ne y'a wele a nana ne ye telefɔni d'a ma a jɔlen a ma se ka foyi fɔ kuma yɛrɛ ma sɔrɔ a da a ma ɲɛ min kɔ ne fana y'a ko ye e dun ye mun kɛ ne y'a labila k'a gɛn e yɛrɛ de y'a labila awɔ ne yɛrɛ de y'a labila Sidi ne y'a lakɔlɔsi a mɛnna fatu ka kɛtaw la ne tun b'a dɔn fatu t'i ka ko la nka a bɛ kɛ cogo di ko bɛɛ n'a tuma de don wa ko bɛɛ n'a waati de don e y'o dɔn a mɛnna e tun ma fɛn fɔ ne ɲɛna Siri fɛn o fɛn ka di mɔgɔ ye n'a b'a tigilamɔgɔ min kan n'i ye fɛn fɔ o tigilamɔgɔ kan juguman na a tɛ bɛn a kanubaga ma o de kama ne ye n da de Nka fɛn min finnen don ani fɛn min jɛlen don ni denmisɛnnin y'o ye a b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne bɛ k'a fɔ i yɛrɛ de kama n'o tɛ n tɛ k'a fɔ k'i dusu la mɛ ne ye faamu buna

Fo ka taa fɔ min kɛra n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen n tɛ kankari wɛrɛ d'i ye min kɔ a bɛ dan nin ma ne tun t'a dɔn k'a b'i tɔɔrɔ sinɔn n tun t'a fɔ

Ne sugora siri de la sugo kɔnɔna na siri ye ne faga ka tila ka e fɛnɛ faga ka i yɛrɛ faga aa nin bɛ ka ne jɔrɔ dɛ fatu buna adamaden i ma deli ka ko min kɛ n'i bilal'o la tilegan teretere fɛ jagoya ko dɔ kɔni bɛ k'i la i bɔra ka sugo min kɛ nkalonma yira de don foyi tɛn'i sɔrɔ wa fɛn tɛna ne yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ fatu i y'a faamuya fɛn dɔ bɛ ka kɛ ne yɛrɛ la o ye diyagoya de ye nka e b'a dɔn fɛn min y'an bila ka nin kɛ yan kanu de don ne b'i fɛ kojugu fɛn min ka di ne ye don o don ka to k'i ye n ɲɛkɔrɔ Tanti, ne bɛ bugɔli ko kɛ don o don, e bɛ ne bugɔ, ne tɛ kasi, e k'a kɛ ten. Maa min bɛ yen n'a bɛ bugɔli ko kɛ don o don, n'a tɛ k'a son kɔrɔ dabila, o tɛ kɛ foyi ye bugɔli kɛbaga bolo ni bagan tɛ. Ni ne ye molobaliya k'i la, walima ni ne ye ko kolon kɛ i ka ne bugɔ o la nka ne ma fin k'i la ne ma jɛ k'i la ka ne bugɔ ten ko se b'i ye tanti walahi o tɛna ne mara o bɛ ne ja jɔ i ɲɛ de tiɲɛ yɛrɛ la i fara i fara yɛrɛ yɛrɛ de dɔgɔtɔrɔmuso min nana n'i ye don min na yan nɔ i hinɛ ye ne minɛ ne tun bɛn'i don ekɔli yɛrɛ la nka ala n'i ka malobaliya ani i ma mara Yɔrɔ ne b'i bugɔ i k'o tɛ fosi la ni n sera n bɛ ɲin minɛ he nɛgɛya n bɛ ɲin minɛ n b'i ɲin n b'a sama ka bɔ i la de he I ju i ka wuli ka minɛn ko den bɛ kɛ e de wa ka to i jɔ manamanakan fɔ la mun b'i la tugun Sidi. Sidi. Sidi. N'i ma nin dabila, fa bɛ wuli i la dɛ. Nin mun ye? Ee, Sidi. Ah! Mun bɛ yen? Ahmed, ne yɛrɛ ni tɛ ka se ka jɛn Fatu kɔ. N tɛ ka se ka ɲinɛ a kɔ. Ne bɛna min kɛ sisan ne yɛrɛ b'a dɔn. N bɛna Fatu ka ko ɲɛɲini. N'a sɔrɔ a taar'u fɛ yen walima a taara mɔgɔ min fɛ yen nɔ k'o ɲini k'o dɔn n'i y'o dɔn don min na ɲɛɲini foyi de tɛ nin na e bɛna mun de ɲɛɲini bilen fatu tagara a ba la a tagara diɲɛ ko de la sigi f'i k'a dɔn k'a taara diɲɛ ko de la e de b'a la k'i yɛrɛ tɔɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ ɲani fatu yɛrɛ hakili tɛ nin na i bɛna mun de fɛn bilen i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sabali ala ni kira kama i yɛrɛ kun ta diɲɛnatigɛ ka bon nin ma diɲɛnatigɛ fɛrɛlen don nin ma wa diɲɛ ka di diɲɛ don o don k'i yɛrɛbakun tɔɔrɔ k'i yɛrɛbakun ɲani n bɛ min f'i ye saga i b'o da la kafiri sidi i ye kafiri de i tɛ se ka n dɛmɛ n ka musoko la k'i bɛ ka tila ka dusu kasi ko kuma in na sabali sidi ne ma kuma jugu f'i ye n ye tiɲɛ de f'i ye nka tiɲɛ in kunayalen don n b'a fɛ i k'i yɛrɛ ye tiɲɛya de kɔnɔ i k'i yɛrɛ ye minɛn kɔnɔ minɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko nin camanba de kɛra nin mun ye tan a dɔn k'a fɔ ko musow ka janfa ma fɔlɔ i la musow ye cɛ caman de janfa u ka janfa kɛra sababu ye ka fa bilen wuli cɛ dɔw la musow ka janfa kɛra sababu ye ka cɛ dɔw bɔ u taabolo kan ka cɛw bila kelenna miiri la ka cɛw bila misi misi la ni min f'i ye n'i ye muso janfa da i ni kan n kalila ala la i tɛ se ka mɔgɔ ɲɛnabɔ bilen ni nin ko ninnu tɛmɛna i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bila minɛn kɔnɔ minɛn min fɛrɛlen don nka n'i y'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min fɛrɛlen tɛ i ni tɔɔrɔ ni ɲani de bɛ ɲɔgɔn na ne b'a fɛ i k'o de faamuya amɛti ne y'i ka kuma in bɛɛ lajɛlen faamuya koyi

La. Asi. A ye taa yan fɛ a ka gabakuru kelen kelen ta ka di yan. aw ni ce aw yɛrɛ k'a y'aw ka kɔrɔ ni ne ye ne b'aw bila ci la aw k'o kɛ o bɛ bonya dɔ kofɔ teriya yɛrɛ tɛ taa ni bonya tɛ a ye gabakurun ta ka di ne ma A bɛ kun dɔ la. Aish. La. I ka hakɛ to. E fa ni ba cɛla bɛ cogo di so? N ye nin faamu. O bɛ jaabi dɔ bɔ. Sita. I fana ka hakɛ to. E fa ni ba cɛla bɛ cogo di so? A tun ne fa ye ne ba furusa kabini ne ka dɔgɔ la e ye gabakuru belebeleba ta ka di ne ma i y'a ta ni hakilina min e de b'o dɔn sita e ye gabakuru fitinin de ta ka di ne ma i y'a ta ni hakilina min e de b'o dɔn Wa diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen don hakilina de kan. Ka sinjiya tiɲɛ, hakilina, ka furu sa, hakilina, ka jamana tiɲɛ, hakilina, ka balimayaw tiɲɛ, hakilina. Wa ne yɛrɛ bɛ n ka patɔrɔn muso min fɛ yen, o n'a cɛ ta da tɛ se ka don o la. An minnu ye denmisɛnninw ye, anw de ka kan k'an hakili to an yɛrɛ la sini anw de ye cɛlasigimuso ye sidi e dun ma ye baarayɔrɔ la bi mun de bɛ yen Pɛrɛn fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ne la nin wagati in na e b'a bɛɛ kalama i ma nouvelle sɔrɔ fatuba ko kan fo ni n ye nkalon tigɛ i ye n tɛ fatu taayɔrɔ kalama nka bɛrɛn ni ne bɔra a kalama ko fatu bolila ka bɔ ne ka furu la ka taa cɛ o cɛ de fɛ yen n kalila fɛn na fɛn min ka bon n ka kali kama ni ne m'o cɛ faga o cɛ bɛ ne faga n'a tɛ n'i kɔni y'a dan ne ma fatu to yen i n'i ta n t'a to yen n t'a to yen bi n t'a to sini fɛn jumɛn bɛ yen ko ne ma min kɛ fatu ye e t'a bɛɛ kalama a ko jumɛn de dogora e la ni n y'a to yen bere ni n ye fatu to yen n ka sa ne nakun tɛ nin si ye komi n tun y'a f'i ye ko n ka santiye ka kan ka laban i ko n ma k'i bɛna sɛki kɛ k'a di yan n nana ni n bɛ se k'a sɔrɔ Ne lafiya n bɛ sɛki kɛ k'a d'i ma. D'accord. Ne bɛ na fɔ muso bɛɛ ka alamisa kelen juru la komi e bilara anw ma ne tun b'a fɛ k'a dɔn furuso bi ye min ye ka d'a kan muso min ye tile kelen kɛ furuso la o ye furubali karamɔgɔ ye Alima n'i ye ne ɲininka ko gundo jumɛn bɛ furu la ne b'a f'i ɲɛna o ye faamuya ye Ka d'a kan mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye furu kɔnɔna na, ne hakilina ani ne cɛ hakilina tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu tɛ kɛ kelen ye nka i b'a dɔn fɛn min bɛ furu mɛɛn si la o ye hakili ani jigiya ye ni hakili ɲinɛna jigiya kɔ o furu bɛ kɛ fɛn lankolon de ye wa o de bɛ na ni furusa ye n bɛ min f'i ɲɛna n'i furula i b'i jija i b'i hakili to jigiya la i b'a dɔn jigiya yɛrɛ ye min ye jigiya kuntagala ka jan kojugu jigiya dɔ bɛ sɔrɔ faya fa a bɛ sɔrɔ baya fa wa a dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ teriya fa jigiyaw de fara farala ɲɔgɔn kan ka kɛ furu ye Ani bonya wa i b'a bila i kun la ko bonya yɛrɛ bɛ jigiya kɔnɔna de la ko fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ jigiya kɔnɔna de la n'i furula i b'i jija i b'i hakili to jigiya la o de bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna Chérie, i tora ka na dɔɔnin n sen bɛ ka kɔnsi Latifa Latifa ne bɛ ka kuma e de fɛ koyi e ne de don ne e de don kɛ i jɔn bɛ ne kɛrɛfɛ yan e ma tobili kɛ mun na k'a tun ɲininka cogo di e ala cɛ ni mɛnɛ ni ɲɛkasa mɔgɔ bɛ nin ja cɛ la n y'a faamu n ye nin bɛɛ lajɛlen faamu e ne ni an ye kuma min kɛ o de kama i y'i ban ka tobili kɛ quoi o dun ko kuma ye o tɛ yan mais ne ye cɛ nin f'i ɲɛna o ne tɛna to so kɔnɔ i n'a fɔ so baarala k'a ye k'a fɔ muso bɛ n bolo nka n mago bɛ musoko mago n tɛ se ça je ne peux pas ne tɛ se k'a supporter Sinon dɛ mɔgɔ si m'i minɛ yan nɔ ko i tɛ taa i b'i ka intérêt dɔrɔn de kɔ yan nɔ o ou bien intérêt ko tɛ o sabula ni ne ye kɛwale dɔ daminɛ sisan mɔgɔw bɛna a fɔ ko a karisa i yɛrɛ muso b'i bolo mun b'i bila ka tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ kɛnɛ ma o de cɛ man ɲi o a ma se tagaliko ma o tagaliko kuma ma fɔ i ɲɛna o ne ye fɛn dɔ de f'i ɲɛna i fana k'a jateminɛ sa

Shogo ne bolo kulumu ne ye yafa deli e fɛ o n'a fɔra ne taara da e kɛrɛfɛ surɔ ne bɛ ka maga e la e bɛ k'i sɛgɛn ka ne tan ne furumuso de ye ne ye Ni ne ma dilan ɲini i fɛ ne bɛ taa a ɲini jɔn de fɛ an bɛna ta i b'a dɔn fɛn min ko ni jɛnɛtigɛ fɛn bɛɛ O de ye muso k'a fɔ k'i b'i ka sariya boli ne ka du kɔnɔ ne de y'i furu ne de sagoya bɛ n ka du la ni min ka di n ye n b'o de kɛ foyi tɛ bɔ a la ne tɛ se ka yɛlɛ i fɛ k'a kɛ i n'a fɔ a bana ka sɔrɔ dimi bɛ n dusukun na walayi dimi tɛ ne faga dɛ ni min ma bɛn n ma n b'o de fɔ i b'a kɛ ne ta de diyagoya wa ni ne ye ko min kɛ n'a ma bɛn i ma i b'o ta ni ala de i y'a faamuya ne tɛ jɛn n'a manamanako ye dɛ N ye furumuso de ye e ɲɛ tɛ ne la ne hinɛ ka i minɛ dɛ tuma bɛɛ e bɛ ko in kɛ n na mɛ tile kelen n ma sigi ka kuma f'i ye ne ye ɲa f'i ɲɛna n t'a dɔn k'a b'i tɔɔrɔ bari sabula sigikafɔ de ye damu ye o de kama ne y'a f'i ye fo ka taa fɔ min kɛra ne tɛ segin nin kuma in kan bilen wa i k'a bila i hakili la k'a fɔ ne b'i ka mara de kɔnɔ N'i ko ne ka si ka jɔ ne bɛ si ka jɔ n'i ko ne ka n da n bɛ n da n'i ko n ka yɛlɛ n bɛ yɛlɛ nka ni e diminen don ne kɔrɔ ne ne ma gɛrɛ i la dimi ba a ka ne de nisɔndiya a ma ne k'i ɲɛ kun ne ye nka n b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma furuɲɔgɔnya yɛrɛ kama I bɔra k'o furu min fɔ n bɛ yafa i ma o kama sabula furu in ka bon ni e ni ne fila bɛɛ n kɔni bɛ min ɲini i fɛ i kana se k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ yafa i ma